Igbo ndị ọma nji eme ọnụ ama m na ụka taa gaba ọfụma ịma na ebe ọbụla nwaanyị na-eme ọfụma mm-hmm. a sị ya na nwaanyị na-emeite ọnọdụ ma na o nwee ezigbo nwoke nọ ya n'akụkụ ị nekwufu anya ị fụ nnukwu maazị m ka ọ nọ n'akụkụ ee anyị na-emeli ụka taa wee na-ajụ mba ụwa ama m na ụka taa atakala ọfụma maazị ngwa kenenụ fa nnukwu maazị maazị nwere egwu ya agụla ya na egwu e, ịma na m nweela ya ọbụla ndị ọcha sị na ọ dị n'uche nkwe n'ọnụ ọbụla otu a ka anyị esi eme ya ndị na-eme ka o pụta anyị chere gị eche ka ị gụọlụ anyị ọbụla ya na-eche m na ọ dị n'uche nkwe n'ọnụ ọ bụla igbo ka ị na-abụ ị na-anụ igbo ọ dị n'uche nkwe n'ọnụ maazị bụgara ya afa otutu ga ka eze afa ọ na-abụ etuo gị i libe ego ka afa a na-etu m elika ngwanụ gwa na ya ofunu ya agụ na ewee lapụ ibe ya maazị gwa ya ofu gwa ya ofu agwụcha ya na ndị mpa m na-etu m okwu eze

ọgwụlụfụ na di ọja ndị Igbo a na-eme ife fansi ọ bụ ndị laik anyị na-alaik anya anyị ụwa wadụ maazị ngwa ka anyị wepụrụ ha okpu ka ha fụ iru anyị nke ezigbo ọkpụrụ afụgo iru nna m

ịma na ofu ihe dị n'afa ndị Igbo anyị na afa ndị Igbo anyị chelu ka anyị pịa okwu ọnụ mm, a sị na na be anyị agosi amara anyị bufeta ya na Igbo izugbe ọ bụlụ egosi amara egosi onwere onye igbo amala esikwela ibe ya wee na-ala ehe ehe ọzọ dị e chelu ka m kọwasị afa ọzọ dị echi ka a sụzie ya ebe onye ọbụla ya esi ghọta ya nwa egosi amara egosi ife ife dị mma amala otu ya esi kpọ ya ọnụ ọ bụ na ife ị fụ na ọ sọka ụsọ ka fa solukwa ya nweta na ya bụ ihe ọma onwere onye ife ọma na-adị asọ ụsọ ndị igbo aza afa kpọrọ afa na be anyị akpọọ ya n'asụsụ ụmụlụmgbe ọ bụrụ ọzọ ọdịechi nwa agosi amara mana anyị wefeta ya n'igbo izugbe ọ bụrụ ọzọ ọdịechi nwa egosi amara ọ na-akọwa na afa a na ọ bụ ịma na ndị igbo anyị na-abụ onye libe o cheta nwanne ya ndị mpa anyị ha zalụ afa a afa a na-enwere ihe ọ kọwara anyị mgbe ịfụla ihe ọma mgbe ịfụla ihe ọma kasọ gị na-adịghị ala igodi ife ife a ndị mpa anyị zara afa a oge m na-etolite mhm. I later question myself

eh. mana meda anọ ha nwaisha amalapụ ọnwa wee n'ụkwụ maazị makwali asụ igbo kedụ nke bụ waisha maazị ya sụkwalụ m igbo otu nkeji ghara itinye ya izu ọ maazị maazị ngwa kene ndị be anyị kene ndị be anyị kene ụmụ igbo jụọ fa ka tata dị jụọ fa ka ụka taa si wee gaa

ị na-agwakwa ha ka ha na-esonyela ọja ndị Igbo na na YouTube na-esonyekwala ya na Facebook ị na-agwakwa ha osanwa na agwụlọ chineke nna esogo m bere ife m na-agwazi onye ọbụla ka onye ọbụla wee soro too chukwu o nwere one of my guy ka m makwala ụlọ atụrụ mmadụ ịlapụgara ya n'ọgwụ ya ọzọ na a na-ekwu ya n'ọ o nwere one of my guy m na ya na-akpa nkata day before yesterday nwanne ụnyaa maazị so nwanne ụnyaa nsị ahụ I like somto na afa a tọka na ịhụrụ afa a bụ somto n'anya ka nka ịsụ anya n'igbo ịfụ afa a na-akpọ somto ịhụrụ ya n'anya ọbịa afụ m somto n'anya ọkwa somto ọkwa nwa bụ ife na-ekwe n'ahụ ya nwa bụ somto I like somto maazị ị ka na-ada igbo sị m na ị hụrụ afa a bụ Somto n'anya ngwa kwuo ya afụ m afa a Somto n'anya Ehe. ana aghọta m nkọwa ya aghọta ebe niile gbasara bụ Somto ee Somto bụ na-akọwa ya ọfụma ka onye ọbụla ga-esi ghọta ya Solu m too Chukwu Mm. because ife m gabiga

ọ dị ya n'uche okwuo anyị ili eli kakwa ahụ eh? anyị tọ na-egele ya tata ya ma lahụ ụla taa maazị maazị nnekwu maazị hmm? Hmm. Eh, nna m ukwu hmm. di m ọma ngwa kenele m mba ụwa sị fa gọlụ fa ọfọ n'abalị a gwa ha ka ha lahụ ọfụma o ọfọ ya gọlụ fa na chineke kwesịghị onye ọbụla ka o kpojukwa ngọzi anwa n'uju ka ọ bawanye ngọzi anwa n'aha Jesu onye nwe anyị ise Chineke agọzigo onye ọbụla like ifeọma ana onye ọbụla ife m na-agwa onye ọbụla nọ n'elu ụwa anwa nwelu uche na-aghọta ọfụma ọ bụkwa onye nwe okwu onye sense ya kalịsị nwekwe nke eh, ịma na agwasịa ndị anambala asị na onwe ndị bụ ọmacha ncha enwere onye macha ncha onye macha ncha ya pụta gwa anyị ka anyị tụgharịa ya based on mpa ịmala ife ọmụma ọbụna ị na-eme baịbụl agụgị ọbala ụlọ nwa ịtọ na baịbụl onwere onye ọbụna nwe ike ime ife ọjọọ obi na-ama ngwa na ife anyị na-eme bụ ife ọjọọ ezigbo nke nke ịmara ife ọbụna ị nwere ike ime ya adị mma ọ dịkwala yị mma ọ dịkwa na agbụrụ ya agbụrụ agbụrụ agbụrụ bụrụ gụnwa eziokwu na ọ bụ na mpa eh, na-ayọ chineke nna ya ọ bụ na chineke nna nye m grace mpa eh, na ejikwe mmadụ ụgwọ sorry o. my brother gwara ya achọghị m iji mmadụ ụgwọ sorry mmasị nata yi sorry ejiri m onye ụgwọ sorry ịghọta ife m na-agwa kịta biko ụtọ m na nso emejọ ihe ya ayọ yi mana ịlapụ ngwa ya lụọ ọ dịalị gị na chukwu mana ịnagidekwe ngwa ị marụkwa na ọ nwanne gị ka gị na ya na-eme ka ife na nchịkọta okwu

ee igbo ndị ọma njem ọnụ maka ndị na-amarọ di ọcha kwuo ya n'ihe onyonyo a na-afụnụ ezigbote di m ee ezigbo nwoke chukwu ji chọọ m mma ii nna m ukwu ngwa ka anyị sị fa ka emesịanụ igbo ndị ọma ka emesịanụ o daalụnụ ọ ya abalị unu ka ụzọ akọ nwunye ya akọta ọfụma Ise. orie erite ọfụma onye ọbụla na-ata ezigbo alụ Ihe afịa anyị bụ ngozi ngozi ya adị na-abịa anọ